mwina choyamba ndifotokoze kuti ah, masiku awa takhala tikuona ah, zithunzi zikuyenda mmasamba anchezo kuti ku state house sikuli bwino ah, nyumba inati fumu kwakuti sikuli bwino ndiye tinapempha kuti tikachite konfemu tokha zimene anthu amakamba ah, maka mmasamba anchezo ndiye anatifotokozera akuluakulu amene ayamba kale kugwirako ntchito kumeneko kuti kumalo koti sikuli bwino koma tinapempha kuti ngati angatilole kuti mpaka tipite ndi kamera yathu kuti tikathe kujambula ah, zonsezo ndikuzionera tokha ah, kuti titsimikizedi ndi zomwe anthu akhala kukamba m'masocial media nde anatilola tinapitako ndithu dzulo kumene kucha kumasana takhalako ndithu nthawi yayitali kuchoka mwina mapasti 1 uh, timatulukako chama past 5 to 6 chifukwa panali malo ambiri uh, ochuluka amene tin- tinayendera enawo tinachita kuti ah, mwina basi uh, tsiku lina panali malo ambiri amene ndithu amafunika kuti kuonedwa ndiye mwina ndiyambe ndikufotokoza ndi zomwe tinaona uh, titalowa uh, kumeneko ndoti nyumba zomwe uh, kumakhala anthu ogwira ntchito ku state house a ma staff houses kuti tinapeza bwanji a kumeneko tinapeza ndithu chifukwa nyumba zimenezi mwina ena amene amakudziwa ku state house ndi zomwe ukalowa pa chipata cholowa ku state house a, ukamadutsa mutala muja kuti ukupita ku main house nyumba zimenezo zili zili mphepetemo ndithu a mwa nseumu nde nyumba zimenezo tinapeza ndithu kuti zikuli zinyalala zomwe zayandikira ndithu kunsewu Ah, zinyalala mwina zithunzi zake zina anthu anaziona zomwe zinajambula Ah, kunali ku- ndithu kuti kuli zinyalala titafika ku nyumba zimenezo zomwe zili mphepete mwansewu tinapeza kuti ah, nyumba zambiri ndizoonongeka Ah, china mwa zinthu zomwe tinaona ndi zoti ma aircon ndoti akakanulidwa ma aircon enawo ti- pamatha kungooneka kuti apo panali aircon chifukwa pasala zotsalira koma ma aircon ena anali oti aka- akakanula ndithu kuti mpaka nena ali pansi enawo panalibepo koma pamaoneka ndithu kuti apa panali aircon achita kukakanulidwapo ena anali oti ali pansi pamangooneka ah, nthambo zake ah, timapayipi apansi Uh, kulowanso mnyumba zina tinapeza kuti uh, nyumba zina ma, mu- mwina zokongoletsera zija timati mashandeliers zokongoletsera zija zinali zoti zina zachotsedwa uh, zina tinazipeza zoti zili pansi kuti ngati mu- mukuona kwathu titero kuti ngati munthu amachita kuononga ndithu mwadala Ah, zina tinazipeza ndithu kuti zophwanya zophwanyika kuti zili pansi ah, zasweka Ah, china ti- ndithu tinachipeza kuti changoyikidwa pa sinki matapu ah, mmasinki sinanga nyumbamo mmakhala anthu nde ndi chikhulupiriro chathu kuti ah, matapu ndithu mmasinki mmene anthu amagwiritsa ntchito koma tinapeza kuti matapu mulibemo Ah, tinapezanso ndithu kuti mababu ena amene ah, osati mababu ena amene timakhala nawo m'nyumba zathuzi ayi kuti mwina wina atha kuchotsa kuti ndikagwiritsa ntchito ku, ku nyumba kwanga kwina koma mababu ena amene ndithu amakhala sophisticated ones ati tinapeza kuti ndi ochotsa pamachitanso kuoneka kuti pachotsedwa kumene ndithu ah, mababu amenewo Ah, tinaonanso kuti nyumbazo ah, ngati nyumba zina za, za staff kumeneko ah, ndikoti kunali koti kwachotsedwa carpet kuchita kuyikakanula kapeti ija kunangotsala ndithu kuti zomwe amayamba kuyalira pansi asanayale kapeti yeniyeni pamwamba paja ndiye ndi zinanso zomwe tinaona kumeneko tinaonanso ndithu kuti malaiti ena amene amakhala panja owunikira panja ah, ena anali oti azulidwa ah, ena anali oti angogwa ali komweko ah, koma malaiti ena ndi zoti panali oti palibepo koma pamaoneka kuti apa panadutsanso ndithu kuti panali malaiti Ah, chinanso chomwe tinaona ndi choti nyumba zimene zija zili mphepete mwa msewu zija ah, zambiri almost all the houses zilibe mamita amadzi ah, momwe zimaonekera ndi zoti mamita amadziwonso ndithu achitidwa vandalize ah, kumaoneka ndithu kuti ah, z- z- zachotsedwa ndipo madzi amatayika ndiye kunalibe ndithu mamita matapu apanja oti ena azulidwa zimenezo timadziwa kuti apa pazulidwa tapu chifukwa choti madzi amatayika ndithu from pansipo E, komanso kunalinso koti kwasiyidwa kuti kosasamalika nyumbazo mwina titha kunenanso kuti sizimasamalika mwina mwachidule ah, mawindo nyumba zina zomwe tinakayendera ku laini amene amakudziwa ku state house kuma laini ku ti- ku- kutsogolo kuja tika- tikalowa mkati kukhota njira ina yake kumenekonso tinakapeza kuti nyumba zina zomwe pakadali pano zasamukidwa anthu amene amakhalamo achokamo koma nyumbazo zinali zoti zaswedwa mawindo ah, m'nyumba ina tinachita kupeza ndithu kuti ngati munthu amagenda ah, ndiye munali miyala m'nyumbamo pa sitting room ndi magalasi oti a- asweka kuchoka ku mawindo ah, scattered all over the place Ah, kuchoka pamenepo ndifotokozenso za zomwe tinapeza titalowa mkati Ah, kumene kono ndiye ku- kumeneno kuli ku- ku nyumbano ya chifumu kono kumeneko titafika tinapeza kuti ah, uh, environment siili bwino ngati momwe timayidziwira ndi kale kunali koti kapinga ndi okupsa ndithu zikuonetsa kuti wakhala osathiriridwa kwa masiku angapo chifukwa ndi okupsa kwambiri mwinanso anthu ena amene akufuna kuti ayi ayi tikaone tikaone atapita panopa akaona ndithu zomwe ndikufotokozazi akapinga tinaona kuti ndi okupsa kunali zinyalala kwambiri uh, geti ina uh, yolowera ku mamalo ena kumeneko panali zinyalala ndithu ngati mulu wa trash uh, zoti ngati zinachita kuyikidwapo Uh, kun- kunalinso zinyalalanso kom- komweko surrounding komweko ku state house ko kumeneko kufupi ndi ku nyumba yachifumu yeniyeniyo kunalinso zinyalala zambiri Ah, pamene pamachitika perete paja Ah, panopa munthu kupaona ndiposiyana ndi momwe timapadziwira kale tinapeza kuti pali ndowe sindikudziwa kuti zakhala bwanji kuti ndowezo ndi za ng'ombe ka ndi zatani koma pali ndowe ndithu pamenepo zimenezonso ndithu akameramani wathu anajambula pali ndowe ndipoyipa kwambiri panalinso mapaipi ka ndi amadzi mwina amagwiritsidwa ntchito kumathirira kapingayo koma mapaipi amenewo analinso kuti oduladula Ah, salinso mu condition yabwino tikapita kutsetsereka pamalo ena kumenenso kunali garden yabwino komwe nthawi zina kumachitikanso ma press conferences kumeneko ah, nthawi yambuyo momwe ah, kumachitika ah, ma press conference aku state house weekly Ah, tikafikanso kumeneko kunaliso koyipa kunali zinyalala kumabrigidi basi kuti zangotayidwa ah, ndowe kumenekokonso ka ndi za ng'ombe ndanena kuti we are not sure kuti ndi- ndi- ndi zachani Ah, ku- kubwereranso nkhani ya kuma staff houses kusa panali ma pictures ena ake amene ama- amatrenda mbuyomu kunena kuti ena mwina achitirako chimbudzi ndikulemba mmakoma ku state house Ah, tinakafikakonso kumeneko kuti tichite confirm kuti kodi zimenezo ndizoona ndiye tinakapeza kuti momwe mwalembedwa sindinganene pano kuti analembera chani kwenikweni Ah, chifukwa mwa- mwalembedwa ndithu koma ndi zinthu sindikudziwa kuti ndizichani sindinganene pano kuti ayi ndi chimbudzi kapena chakuti koma mwalembedwa ndithu momwe zi- zimaonekera ndithu pa zithunzi zija ah, mwalembedwa lembedwa mmenemo ndi ah, nyumba ah, momwe mumagona ogwira ntchito ah, amastaff amene amakhala kumeneko ma servants quarters ndiye kumenekokonso ndithu kwalembedwa lembedwa ndi zinthu mmakomamo Ah, koma ndinene pano kuti m- mmene muja momwe akuona anthu muja si zoti ndi nyumba ah, mwa ma staff ayi koma ndi ma quarters omwe mumakhala ogwira ntchito a ma staff amene ali kumeneko Mhm. ndiye nyumba zonsezi zimene ndi- ndafotokozazi tinapeza kuti anthu asamukamo kale koma zili mu condition yoti si yabwino Ah, komanso kukamba nkhani ya ku ah, main state house kumeneko kumene tinayenderako tinapeza kuti zipinda zina kumeneko ndi zosasamalika Ah, zipinda zina zomwe tinamvetsedwa kuti ah, mwina kumatha kukhala kuti kwabwera alendo ena kuti ah, si oti akumana ndi apresident nthawi yomweyo kuti akufunika akakhale ku waiting lodge akuti ena amakhala kuti mwina abwera aliko ka nthawi ndithu yayitali kumalo kuja ati amatha kuwauza kuti mutha kukakhala ah, uku kukache- kumakacheza kayeko mukudikira tinakafikako kumeneko koma momwe kumaonekera ndithu chipinda chimenecho mwinanso anthu ena aona vidiyo ina yake ah, vidiyo imeneyoyo ndi yomwenso tinajambula ifeyo Ah, momwe kumaonekera kumeneko sikulinso bwino kukuoneka kuti kwakhala ndithu osasamalidwa kwa nthawi yayitali kumaoneka ndithu kuti kuli ngati mikodzo ah, chimbudzi si- sindikudziwa kuti ndi nyama zomwe zinaonongerako kapena kuti bwanji koma mhm. kumalo kumenekonso sikumaoneka bwino ndipo kumalo kumeneko ah, mwina ena ngati akufuna kuti atsimikize patapezeka mwayi kuti anthu angopita kokha akaone atha kutsimikizanso kuti malo amenewo ah, ochezera amenewo si oti amasamalidwa ndi oti akhala ndithu ali in that state for some time momwe kumaonekeramo Ah, tinapemphanso kuti tijambule nawo mkati mwenimweni anatikaniza ndithu kuti tijambule mkati mmenemu koma nkhani imene ah, anatifotokozera malo ena amene tinayendera ku nyumba kumeneko anatiuza kuti apa ah, panali makatani apa sitinapeze apa panali zoyala m'matebulo umu sitinazipeze ah, anatifotokozeranso kuti apa panali tv apa pamaonekanso ndithu pakhoma kuti panali tv ngati yazulidwa anatifotokozeranso kuti apa panali tv sitinayipeze apa panali aircon sitinayipeze koma chifukwa choti mmenemo ndi nyumba mwenimweni anatikaniza ndithu kujambulamo chifukwa cha nkhani ya zachitetezo ndiye mwina kungofotokozapo mwachidule ndithu ta- taona zinthu zambiri kumeneko koma malinga ndi nthawi nditha kufotokoza mwachoncho ndithu in summary ndipo ndimaona ah, ena akulankhula ngati kuchipani ku mcp kunena kuti ayi zimenezo sizoona Ah, m- ah, mwina zimenezo zikutengedwa kwina ndi kwina pali ma pictures ena ndithu amene ndaona amene disakuchita sakupereka chithunzithunzi chenicheni cha- cha momwe ku state house kulili Mm. Ah, koma zomwe tinakapeza ife ndithu zimenezi Chimwemwe Mangazi ndizoona Ah, ndi momwe ndithu ku state house kulili ndipo sindinapite ndekha kumeneko ndinapitanso ndi kameramani wathu ah, emmanuel Mpokole amene anakajambula ndithu zonse ah, zomwe taona kumeneko ndi zinthu zonse zomwe ah, taona kuti si- si momwe state house ah, imakhalira ah, mbuyomo ndi zomwe tinaona ndithu Chimwemwe Me- mmene ukufotokozeramo kumene kwaonongedwa kwambiri ndi ku ma staff houses ku uh, ku nyumba ya- yeniyeni ya chifumuyo kumene kumakhala mtsogoleri kungoti kuti ndipodikirira alendopa ndi kumene mukunena kuti kumaoneka kuti panali kanema achosapoko basi yes kumene kwaonongeka kwambiri titha kunena kuti ndi kuma staff houses Ah, koma tikakamba nkhani ya kunyumba kwenikweniko ndiye nkhani yake ndiyokhudza zinthu zimene ah, tauzidwa ngati zamakatanizo nsalu zoyala m'matebulo zomwe anatiuza anthu akumeneko kuti zimakhala pamenepo koma palibepo Ah, kwambiri so ku- kumeneko ku main house ko komwe kwaonongeka ndi momwe environment ilili Ah, nkhani inayo imene ndakamba kale ya kumalo enawo ofikira alendowo ndi amene sali bwino sizotinso pano pa munthu angakhaleko ndikumati kumachezerako olo takhala kuti ah, m- m- tingoti pa- pa M- kufotokoza kwake ndinene kuti pa upresident malo sakuyenera kuoneka choncho ku- kuti ngati malo amene ali kunyumba yachifumu sakuyenera kuoneka choncho Ah, komanso ndinayiwalanso kufotokoza pali ah, kwina kwake kuli ma palm trees Mm. Ah, kumene koko amene akudziwanso bwinobwino ku state house ndi ndi malo oti ooneka bwino kwambiri Ah, ah, olo muzithunzi amatuluka bwino kwambiri Ah, koma tinapeza kuti mitengo ina kumeneko ayisadzasadza sikukuonekanso bwino Ah, kumenekonso ndi mkati mwenimweni kufupi kwenikweni ndi nyumba yachifumu ah, sikukuoneka bwino asadzasadza mitengo mitengo ina ah, imenenso tinayendera ah, ndiyoti tinapeza kuti adulidwa ina anthu ati anapeza aku- akuyika mi- mi- mitolo ya ya nkhuni atayisadzasadza Mm. ati anachita kualetsa tinazipezanso ndithu zimenezo kumeneko azisiya amanena kuti sanale- sanalole kuti atenge komanso anazisiya komweko kuti akuti zikhale ngati umboni ndiye tinazipeza ndithu zimenezo mitengo ina yomwe adu- inadulidwa yoti anayika anthu mitolo koma ili kumenekoko ndithu yangokhala ah, komanso ndithu pamenepopo pamene ndikufotokoza apa sipakuoneka bwino ngati momwe timapadziwira kale chifukwa choti ah, mitengo ina ayi- ayisadzasadza ndithu komanso pamenepo pa kapinga pamenepo pa bwalo limene pamachitikira perete anthu amene akupadziwa pamene pamachitikira perete sipakuoneka bwino ah, ndipo apa pali zinyalala pali ndowe si momwe pamakhalira ndi momwe tinapezerako ndiponso njira zina zimene zikuchita lead to the main house Ah, kunalinso zinyalala ah, mapero oti ophwanyika ah, mabotolo zoti zinatayidwa twayi- twayidwa ndithu mmenemo koma kukamba za mkati mwenimweni ah, nkhani inangokhala yonena kuti apa panali chakuti ah, chazulidwapo Mhm. apa panali chakuti chazulidwapo Okay. komanso osati mka- kuti mkatimo kuti ndimochita kusamalika kwenikweni ayi sitingatero Mhm. komabe sizoti tingafananizire ndi momwe kulili kunja mkatimo koma bolako ndithu simosamalika kwenikweni koma sitingafananizire ndi momwe kukuonekera kunja ah, kwa nyumba imeneyi okay mmene uku- mukufotokoza kwako unafika pena nkumanena kuti anawapeza akulongeza nkhuni ndi kuwawuza kuti zisiyeni pomwepo amene wachita zimenezi ndi ndani anapezedwa akulongeza nkhuniyo ndi ndani Ah, malinga ndi amene tinapeza kumeneko amene akulondera malowa ah, chifukwa pakadali pano kumeneko kukuchita zii ndithu anthu ambiri asamuka si momwe mumapitira ku state house ku- momwe kumaonekera kuti anthu akuyendayenda apa pikitipikiti ogwira ntchito kwachita zii nde malinga ndi anthu amene tinapeza kumeneko amene akulondera malowa Anatifotokozera kuti anthu ena masitafu amene amakhala m'nyumba zimenezo ndi amene anadula mitengo ina ndi kumawaza nkhuni ndithu ndi ndi anatifotokozera kuti ndi amene anapeza a- akupakira nkhunizo ataziika m'matumba ndi analetsa kuti nkhuni zimenezi musatuluke nazo zisiyeni ndi eh, zina mwa nkhuni zomwe tinazipeza zoti zamangidwa mitolo zina zili m'masaka ndi nkhuni zimene anatifotokozera kuti ah, an- an- anapeza anthu akupakira kuti anyamule ndi analetsa kuti azisiye so awa amagwira ntchito komweko malingana ndi zomwe tinawuzidwa ndithu akuti anthu amene anadula mitengo imeneyi ndi oti amagwira ntchito komweko komanso amakhala komweko kumalaini Mhm. Pa- pa- pali mwayi wonena kuti chifukwa choti iyi ndi nthawi yopasirana nde pakhonza kutheka kuti mwina Chitetezo chachepa ndi anthu ena a m'mudzi chabe midzi yozungulira anakhala ndi mpata wolowa mkatimo ndikukafika mwina ndikupanga zimenezi. Ah, umboni umenewo ah, Chimwemwe utha kundivuta ah, nkani mu nkhani yathu tangofotokoza kuti zomwe ife taona Ah, sitinanene kuti kodi wapanga zimenezo ndi ndani kapena angakhale kuti wapanga zimenezo ndi ndani Ah, nkhani imene maka ine ndinalemba ndi zomwe eh, nda- ndaona nditapita kumeneko koma kuti wapanga ndi ndani i think imeneyo ikhalano ntchito chifukwa ndinafunsanso amene asankhidwa kumene kukhala chief of staff ku State House kuti kodi zimenezi wapanga ndani zinachitika bwanji pa ma handovers mukudziwapo chani anandifotokozera kunena kuti ah, pakadali pano iwo sanalowe mu ofesi sakudziwa bwinobwino zina zomwe zachitika akufuna ayambe kumene kuchita ma assessment kuti aone kuti kodi paonongedwa kufunika kukonzedwa ndi pati ndi zina zotero nde nde pa nkhani yonena kuti kodi wapanga zimenezi ndi ndani even ife story yathu siinafotokoze kuti wapanga zimenezi ndi ndani koma tikupereka chithunzithunzi ah, cha momwe patupa kumaloko kukuonekera posiyanitsa ndi momwe kumaonekera nthawi ya mbuyo Mhm. chabwino ayi tikuthokoze kwambiri Cathy Maulidi potiunikira zimene mudaona mutapita kumeneko ku nyumba ya chifumu Kamuzu Palace ku Lilongwe tathokoza kwambiri zikomo kwambiri Mwangazi